Tikulandireni nonse kumene muli pa nthawi ino pa tchanelo chathu cha Malawi News Daily Updates pamene loya Alexious Kamangila akupitiriza kufotokoza tsatanetsatane pomwe oyimba mchitidwe wa oyimba amene amabera ndalama ndi kuzisungunula uja amautcha money laundering kuno ku Malawi Mchitidwe umenewu ndi umodzi mwa chitsanzo cha katangale komwe chomwe chikuchitika kuno kwathu ku Malawi ndipo Alexious Kamangila akuwunikira aMalawi nkhani pomwepo ndipo mumvere nkhani yonse imene mchitidwe umenewu umayendera kuno kwathu ku Malawi.
or most of the times corruption uh, imasiya umboni wa timati circumstantial, circumstantial evidence you, you, you usually uh, find circumstantial evidence because chinyengo anthu amapanga say chinyengo samapanga pambalambanda so you use circumstantial evidence but this is one of those cases where u- chi- chinyengo chili pambalambanda it's open it's on the you know eh, sizofunanso kuti timunene kuti ayi circumstantial apapa ndi chani no no no umboni uli apo kunena kuti a Madise Dingiswayo Madise ndi wakuba ndi chimbalangondo um, umboni uli apo ponena kunena kuti um, uyuyu uyu Jo- george jefferson kazimpatike ndiwakuba ndiwakuba ndipo kuba kwake kopanda nako manyazi kopanda nako nzeru you know like pali kuba kwinakwake uma- umaona kuti kuba ndikuyipa eh? but umasirira umaziwa kuti umaziwa not umasirira kubako umasirira nzeru the, the wisdom the intelligence that went into the, the, the, let's say the money heist or the heist, whatever it is that they are stealing. Uh, ukaonera movie ngati mm, uh, Italian Job umaona akuba nzeru zotakwika zakubazo mumaziona eh, anthu amaganizo aina George Kazimbadike nantoti they don't put wisdom in it you know ndi basi kuba basi kungoba basi kungoti kudziunjikira mopusa kuba kopusa you know uh, kuba nkoyipa koma pali kuba kwina kuti kwachitawoni kuti eh, anthawa eh, you know kuba kwa achina frank mbeta kumakhala kwachitawoni koma ndikubabe basi koma amapanga mwachitawoni achina frank mbeta you know achina george oh, zachimizika

it's, you're dying. You know, when you lose business opportunities because you're doing the right thing, ukukana corruption, ukani, ukanika kupanga corruption, chifukwa choti conscience yako ikukuletsa, kapena kuti ukuona kuti izi ziononga dziko. That's dying. Kufera dziko lako, sikufa kuti akudula mutu kapena akuombera. Uh, kunyozedwa mu profession yako kuti ndiwe opanda nzeru ngati mmene anthu amandinyozera ineyo

Ku Malawi criminality eti? Upa- uh, upandu. Timautetezera. Ndipo taumangira- taumangira mipanda mipanda ya golide ndipo anthufe timayiluza kumayisirira mpanda wokongola mpanda kumene kukongola taona ndikapinga wake ndithu tikusirira ah, tikupembedza

amakhala kuti akufuna kummalizanso munthu uja afuna kumupweteka uh, they have attempted to do that to me in many times when they realize kuti they can't sangani- sangandimalize anakhalano ngati neutral that's what malawi law society da- did when they realize kuti they can't finish me off they sangandipange silence sangandi- sangandi- sangandikhazike chete then they made one because they saw kuti I'm- sangandikwanisa i was too big for malawi law society to, to do anything to me and uh, this sindikuti ndikukamba zocheza kapena kuti zozitamandira and this is the truth and the reason why i was too big it was because of who, who is inside me you know god that has been seeing me through this fight this fight ndikumenya sine and i'm just being used you know ndi mulungu mulungu wake amene akupanga nkhondo imeneyi and ine sine sine wansembe sine pastor sine profeti ndine mkhristu wamba wakatolika You know? so that's how powerful God he does, you know. He's using me munthu onena kuti uh, sikuti um, I'm special in any way. Mulungu amayuza zinthu zonyozeka uh, ananena mawalembo kuti God uses the very simple things to kuwachitisa manyazi anthu amene ali apamwamba that's what is happening anyway enough with that but it's important for kuti anthu muziziwa kunena kuti izizi sizamasewera ndipo chifukwa inuyo anthu amene mungosatira amalawi ambiri simukuziwa how, how important this fight is how powerful we are at this moment as malawians in terms of changing judiciary sikuti judiciary tiyisintha chifukwa anthu aja akufuna kuti isinthe isintha because ifeyo tanena kuti judiciary kusintha mufune musafune that's what's gonna happen a mzikamanda akuchoka kumene kujako afune asafune he's leaving because what is he doing there nothing palibe chimene akupanga he's, oh no, he's not only stupid he's corrupt and he has allowed corruption to to to mera mizu a mzikamanda Mat- ah, chikopa acho omwe chakusuti ifana akufuna koma because ndi chigawenga chimene ife tatopa amalawi atopa nacho kuti yayi ine what I'm doing is to, ex- to tell you uh, kuti ah, munthu uyutu ndi chi- ndi chi- ndi chigawenga Achi- achikopa ndi chigawenga kuposa chigawenga chimene chiku- chimayima ku ndirande kufuna kumbaya munthu mmodzi he's more dangerous than chigawenga chimene chimayima ku mtandire kuti chimbaye munthu i'm telling you ine ndikusimikizirani amalawi kunena kuti achikopa lovemore paul chikopa is more dangerous ndiopsa kwambiri kuposa Najipant, kapena kuti Jack Bandao. I'm telling you from deep down in my and this is a revelation. A revelation that if you start digging, zimene ndikuuzanizi nzoona. Anthu ngati achina Madise ndi anthu oopsa kuposa zigawenga zimene uonera kuti tazimanga zili kundende kuposa achina achina mm, na ngati ndani anthu amene anamangidwa ndi achina Ralph Kasambara aja those people they, they are just pawns timene tizigawenga koma tongogwisa ntchitocho zigawenga zenizeni ndi achina madisi aja achina chikopa you know achina kabanda achina manda manda is a gangster pure gangster if you know if you have watched gangster movies he's, he's 100% a gangster and he doesn't even hide it he's even, he takes even pride in being a gangster

behind that smile that guy is so evil ndi oopsa kuti mukayipeza history ya Edgar Kachere mukamfufuza muzapeza kuti mwana wake anakhala involved in pangozi ya galimoto inapeza kuti nkhani inapita ku court kukapanga claim compensation ah Edgar Kachere anamuomba mwana wake anambera mwana wake his own blood his own family. He stole money from his own family for his own child. Nde tandiuzani munthu woti akumbera mwana wake akumbera family yake inuyo ali nanu ntchito he has caused a lot of havoc ma chaos amene timakamba a land

ndi George Kadzipatike and that will show you why mbava zonse olo anthu onse ndikambe i should be careful there anthu onse amene akuganizidwa kuti anaba ah, akuluakulu onse amene akuganizidwa kuti anaba m'boma la Chakwera ah, amene a- ayamba kuyankha milandu yawo onse akupita kwa George Kadzipatike George Jivason Kadzipatike which criminal law

ka chaos atha kungopanga chaos ndikumaona ngati ah, kuti a Mvula isafuna kutantani they are together even even zomapita ukatenga civil uh, ukatenga injunction kwa kwa Nyirenda zidzakhala kuti aira they are together or the other issue is not adani okhaokha kuti within ma syndicate anthu ena amatha kumapeza kuti ena akugulisa chamba chawo pakonayo ena akugulisa chamba chawo pakonayo a Mvula akugulisa chamba chawo apo a Kenyatta Nyirenda akugulisa chamba chawo apo awa chizawo zikuwayendera awa kuti "Ah, kodi uyu bwanji olo chancha amatha kukhulana zimene zinachitika pa Chimwendo chija ndionera kuti ma corrupt judges anakhulana okhaokha anakhulana and they know it you know they, all- they are all corrupt but then pamazapeza kuti ma conflicting interest between the corrupt judges uh, nkhani imene ndimafuna kunena ndi yachidule ndipo sindikhala kwambiri pa live chifukwa zinthu zili very self ex- they are self explanatory kulandireni nonse kumene muli pa nthawi ino

kumzuzuko wabera anthu manyumba ambirimbiri like yes ndi jaji ndi munthu onena kuti ukaona kuti wealth yake oh, jaji of the high court ndalama zake ziti zinapanga zimezi wabera anthu anthu amasiye you know, pali mastories ukamva kumzuzu kuja Ah, you are like kumalawi kunoko kodi anthu amene mmazinena kuti inuyo ah, ndinu anzeru you have integrity where are you in malawi why do you allow zimene zikuchitika kumalawi kuja inu anthu a integrity mumati ine ndi abusa abusa akuti akuti yeah? inu mumati azibusa ubusa wake uti umene mukupanga ine ndi mtumiki wa mulungu utumiki wake uti umene mukupanga because You can't allow ma widows kumakhala suffer kumapanga suffer kumadandaula kumazunzika amene akuzunzira anthu over anthu amphamvu ah, ngati achina madise eh? anthu, anthu amphamvu ah, ngati achina chikopa anthu amphamvu ngati achina kapanda anthu amphamvu ngati achina mzikamanda so you see amzikamanda anagwirako ntchito kumzuzu achikopa anagwira ntchito kumzuzu akapanda anagwira ntchito kumzuzu Ah, amadise ndi amene ali ngati omalizira ku timu imeneyi amene agwira ntchito kumzuzu for majaji amene ali kumzuzu panopa ukaona achina ndi majaji a clean No? ndi chifukwa chake achina kondowe aja anachekacheka kumchekacheka analongosola zinthu eh? uh, justice kondowe because si achibwana and sikoyamba justice kondowe

macriminal mu polisi muja apolisi komano zigawenga zimenezozo zilipo ndipo cartel ya achina chikopa imayuzanso system yake yomweyo ku army kuja kuli ma criminals there are criminals that are so I mean, like people in the office people in uniform men in service who are criminals who are all they are doing there ndi criminality mpaka nakafika on top ku- ku mageneral magenerals magenerals aja they control their criminality here ndi mmene zilili ku judiciary kuti kuti you have uh, chief justice deputy chief justice ndi majaji aku supreme kenako aku high court kenako ma magistrate court cartel. so amapangana protect and amapangana promote they put each other in um, positions of influence and amapangana this thing and amapangana amakonderedwa anthu otero they know kuti awathu ndwakuti tendetende so amasankha mwina abwino atatu ayikapo awiri awo mamercenary choncho that's how they run the system so polisi kuli zimenezo ku army kuli zimenezo kuchanchani koseko So uh, in one of the judgments which we shared five years ago uh, ku Sigerege uh, when we did training in the legal aid lawyers, time imeneyo uh, chief chief wa legal aid uh, anali masa chamkakala masa chamkakala uja ndi nzangakala you know ndi munthu onena kuti kuti ukhale naye akuuze chilungamo kumbali akuuza kunena kuti ine ni mfana wa- wokuti ndimaziwa zingini and ni mfana onena kuti i get things done

ya ku polisi you know and k- judgment imeneyo ndi- i'll follow up with my colleague uh, counsel colleagues kuti andipase ndipanganso share uh, in the next days or in the next whatever um, akondowe ana mm, i hope sindikulakwisa kuti ajaji ake samene mwina atha kukhala samene koma a judge of the high court anaonesa mmene apolisi ali ndi zigawenga zawo and zigawenga zawo zikapama amazitulusa uh, you know, zimapeza kuti musibe mlandu so even mukamaona nkhani za za ku- kuphedwa kwa uh, there was a case republic versus witika chanichani zimene zija ine ndimangoziyang'ana i know what happens deep down you know and kupolisi kukatuluka anthu kuti achilungamo akuwuzaninso kunena kuti zimene akunena kamangila nzoona kupolisi kunoko kuli zigawenga you know zili mu uniform zimagwira ntchito konzi chako zimapita chanichani koma they are criminals nkhani imene tikamba pano ndi ya a kadzipatike aloya ndi a- a- a judge a justice kenyatta i mean madise tingisoya madise ndingopanga clarify madise pali madise awiri amene anthu amasokoneza kuli sundizwayo madise uh, sundizwayo is doctor Su- sundizwayo madise is a proper uh, a proper doctor from a proper university uh, he's currently the deputy um, vice chancellor um, ndi sunduzwayo madise amene awa ndi uh, dingiswayo madise ndi ana a banja limodzi wina wang'ono wina wamkulu i think akulu ndi amene ali ku supreme court yo um, komano uh, so so dingiswayo now this is real dingiswayo dingiswayo ndi opanda nzeru he's not sharp he's not intelligent even when you look at his judgments

um, za iwowo mwina tizapangiranso live ndi zawonso nawo zosokonekera and a sunduzwayo akhala akuyimbira um, malawi law society mafoni kuti andipange discipline a sunduzwayo madise ndi akhala akulimbana nane kwambiri koma he's not my problem tiwasiye palibe ntchito um, so ndikamakamba nthawi zina za madise anthu amaganiza zinthu kuti ndikamba za sunduzwayo Ah, anayamba kulimbana kale ndi sunduzwayo nkhani yake eh, they had a facebook uh, you know eh, fight yapa facebook chani no no no no no zimenezi kazisiyeni tikukamba za dingiswayo madise not sundu no? not mfundisi as it were uh, george kadzipatike akhala opanga zambiri pamene ndimakamba nkhani imeneyi and akhala opanga zambiri ndi as- a- a- as- a- a- a dingiswayo madise kuyambira ali ku ku high court ku mzuzu athamanga abera anthu asokoneza kwambirimbiri mpaka nakufika poti ah, potayirira mpaka na a dingiswayo madise atapita ku blantyre ku supreme court ngati judge of the supreme court george uja amapitirirabe kumagwira ntchito andani kumapanga zinyengo zogawana ndipo ndi ndalama ndi a dingiswayo madise to the point where case imene ndapanga share you know uh, let me just make reference to the case let me just make reference to the case what is what are the parties in this case Uh, koma ndapanga share pa group pa, pa whatsapp pa facebook po nzokuti zonse zili pamenepopo uh, palibenso kunamizana apapa chifukwa we going forward eh, uh, paja anthu tapanga subpoena ndeno uh, ma maumboni sikutinso panopa tikupanga ngati mmene timapangira two years ago no no no last man standing on the truth to free malawi No, so what, what I want is not praise. Eh? Ndingotipeka. Ine sikuti ndikufuna kuti mundipembeze. Ine what I want is people to rise up and to demand, just as I'm demanding. I want people to start talking about these things publicly. And when we say kuti tikupita ku, ku Supreme Court, tikupita ku mademo, a judiciary okawachosa a Mzikamanda kuti achoke a Mzikamanda ndi ka- kagulu kakonse ka anthu okuba mu judiciary

the principle tisankhe majaji ambiri achizimayi not kuti azimayi onsenso ndi abwinobwino kuli mangwana uku kuli mangwana e, waku child justice court mzimayi oyipa kwambiri ndipo wapanga zoopsa zambiri akuyenanso kumangidwa mzimayi amene uh, munthawi yake tizakamba za iyeyo koma azimayi they have been very brilliant in the judiciary you know amazing well done uh, female judges um, case imeneyi claimant uja lawyer wa claimant anali Kadzipatike lawyer wa odandaula anali Sitima Counsel Sitima uh, mwachidule nkhani inali yonena kuti anthu amalimbirana ndalama kuti a ah, mlandu sunayende bwino chanjani amayenera kupanga service chakuti chakuti chakuti chakuti amayenera kupanga zao za it was a contractual dispute kumapeto kwake anapezeka kuti awawa a kadzipatikewa anapanga zawo zawo judgment ija kutuluka in their favor kuthamanga thamanga thumina mina kupezeka kuti zindalama anapanga offer zambirimbiri kenako kukapanga execute warrant uh, ya sheriff sheriff also was involved in this criminal and masha sheriff kuja kuliso kateo yao many manina zako polisi many manina zako ami kunaliso kateo so ajina kazibatika ajana yuza kateo yao kuka imisa imisa magari moto a, a, a muntu a company kapisa rumene kuchako ndalama uh, um, zinthu momwe timwina apange claim mwina 50 million yeah ndalama zimene amayenera kupanga kupanga claim uh, it was 48 million it, they turned out kuti anapeza kuti agwira katundu 192 million four times more than four times what was owed you know more than four times now more than four times and uh, mmene anapangira execute mwa fast fast kutantantan so a judge malonda ananena kuti ayayaye apapa zinalakwika ndipo a just uh, uh, uh, azika uh, inu odandaula amene a Kadzipatike amakuimirani ndi inuyo aloya mubweze ndalama zimenezi nonse so he was involved the lawyer was normally case case tu imakhala kuti lawyer amankhala ongoimirira odandaula ndi odandaulidwa ndi amene amakhala kuti akulimbana komano apapa loya zikafika apa kuti loya mwina kuti loyayo sanalinso ngatinso ongothandizira ongo you know ongogwira ntchito koma anali kuti anali anali mtima he was actually the corruption yeah ndi anali corruption so what these people do amapita kwa client kukamuuza ah mundikese kuti tabwesa tipanga zimenezi chifukwa samapanga yekha and ndalama zimenezi client yo nthawi zoti pamakhala kuti palibe so mwina nkhani amatha kungodyapo ka cut zindalama zimakhala za lawyer ndi judge or ma judicial officer That- that's how these people do ndimamva dzana lomweli amandiuza ena kuti "Ah, kuti tu zinafika ponena kuti um, anthu amakhala akupanga kesi ali ku supreme court ku Supreme Court kuja anthu achekesa ataona ma parties nkuona kuti achina George Kadzipatike mulibemo achina Edgar Kachere mulibemo achina Wapona Kita mulibemo sizikuwakhudza majaji aja amayimbira achina Edgar aja kuti ah kwabwera kesi yakuti yakuti yakuti yakuti mumuuze loyayo kuti ngati akufuna kuti tilembe judgment atipatse cut that's how pa pa level imene tinafika ndimeneyoyo that's where we are kuti maloya sangagwirenso ntchito yawo bwinobwino ena ake atha kungoyimba foni nawo kuti ngati mufuna kuti judgment ituluke mutiwuze cut yathu ndiye anthu akamanena kunena kuti hey, ife ndi maloya ah, maloya ake akuti mukamati ine kuMalawi kuja ndimapanga challenge kuti inu mukamati jurisprudence which jurisprudence kulibeko jurisprudence kuja kulibeko uloya kuli utambwali kuMalawi kuja in malawi kuli ndi mavenda basi people just became vendors you know that's why a certain professor said you, you became errand, errand boys zauloya kuMalawi kuja zinatha like you real, real practice ku practicing of law kuti mukupita ku court kuja with facts and law the majority of the cases ndi zachibwana like if- where there's a high risk kuti pali ndalama pali chani ma criminal kaya kuli serious criminal ndi zachibwana ndi zauchitsiru zimene zikuchitika ku malawi kulibe kuti legal professional wina ake anganene kuti ayi kunoko nde tikupanga practice i can challenge you the media is part of the problem they don't publish the real things they don't write even izizi zimene ndapanga chonchi they will not follow up and ndi- ndafunsafunsa media but funso angoliyang'ana pano pa media eti akamandiona ineyo ndikupanga interact ndi anthu 1000 anthu 7000 sometimes live

That's when they stop publishing. That's when they stop following up real issues. That's when they stop kupanga zenizeni. Analowa a DPP, a Ken Manda, anayankhulana ndi achina Gangata. So achina a Ken Manda ndi achina Gangata, they have been dealing to, for a long time. Aba ma filling station ambirimbiri, uh, including other people amene ali a DPP amene asankhidwa maudindo amene ali ndi ma, ma milandu yambirimbiri. They spoke and they agreed, no, no, let's finish Kamangila. That's why

is gone. And I finished it off three weeks ago when I released um, kalata imene a fia analembera chief justice pamene ndinapanga release kalata imene a malawi law society analembera chief justice kuti ah, kuti ken manda a fia anadandaula kuti zili pati kukhuza ku zachisawawa zimene anapanga ken manda zokhuza ndalama za william mfana wa ku south africa anamangidwa uja uh, so muziona zinthu zimene zili connected corruption imene ijayo money laundering imene achita imankhuza ndani felix tambulasi that's why ndikunena kunena kuti apm if you want to move that country even a step forward you can't have tambulasi ngati uh, otolera misonkho wamkulu otolera misonkho sizingatheke chifukwa tambulasi is a, a proven money launderer and all he's doing ku mra kuja ndikubera ndalama azibale ake azinzake iyeyo ndi zigawenga zake ndikuopseza anthu that's what felix knows and anthu amenewawa ine sindimaopa ndi anthu oti ndimapanga face and felix i've met felix ndikumuuza kunena kuti inu inu mu- mukutani you know court if he doesn't remember i've told him kuti inu a dpp you guys are bullshit

uh, women's rights access to justice for women uh, i think mukumbukira za kunchinji i represented uh, the lady with the child with the, you know a two week old baby a one week old baby amene anamangidwa uh, ndi mwana mwana akugona mu- muselo ali one week old um, you remember John Musa, I represented kids, you know, like children protecting their rights. Musa John,

ma politicians iwo atu um, they sustain this system you know osewa mbali zonse zonse they sustain this system. akabambe omweya even utm uh, akabambe aja he benefits or he looks forward to benefiting from corruption in the judiciary uh, all the politicians so Uh, that's why we can't wait for politicians to save us ifeyo tikuyenera tipange realize kuti tikonze judiciary yathu chifukwa an independent judiciary will be able to hold uh, governance you know will hold the president kuti ya simukuyendesa zinthu bwino and that's what they don't want afuna kuti anthu onena kuti atha mukapasa ndalama wakungoza inu mwapanga zakuti mukupangiranji you know a weak judiciary that uh, is corrupt a george kadzipatike anapezeka kuti apanga order kunena kuti inu zimene mwapangazi mukuyenera mubweze 190 chakuti million a judge malonda amene uh, 192 million mubweze within 30 days court inanena choncho then court inanena kuti mukuyenanso kulipira uh, judgment debt ya 48 million chanchanchanchan court imene inapanga order muchani mu, uh, mu mu 2022 uh, so kulandira uh, o- o- nonse o- kumene o- muli o- osumilidwa a defendant anauzidwano kuti ngakhale a george kadzipatike ndi a client awo akuyenera kupereka 192 million chapo chapo inuyo o- o- osumilidwa mukuyenabe kupereka 48 million chifukwa kuti mukuwapangadi owe anthuwa ijama Uh, then court inanena kunena kuti

anapita ku supreme court uh, he rushes to the supreme court who sits on the matter but this like we have no shame they didn't even pretend kuti mwina tingomuyikapo chikopa ayi chifukwa anakatha kumuyika chikopa ndikumuuza chikopa chochita eti anakatha kumuyikapo kunena rachi a chikopa tapangani handle issue a kapanda tapangani handle issue tiku- kwauza chochita or even anakatha kuyikapo jaji wamkazi oti sali corrupt komano mwina si anthu aja amachizira anthu auza ase apapa sizilipo koma kesi tangondithandizani kuti munthu akhale ndi ka injunction angokhala ndi ka relief zinakatha kuchitika koma ayi ndithu madise sit sat on that ca- or heard that case he was a court that heard that case and anapeza kuti ayika order ya amati chani restraining order kuti zomwe anena a jaji malonda khoti laling'ono la high court zisachitidwe zisapapasidwe chilichonse uh, ananenanso anaso- anaimitsanso a malawi law society kuti asampange uh, asampititse ku disciplinary kadzipatike anaimitsanso a acb kuti asamfufuze kadzipatike this will akuti until the matters within chan chan chan chan days the, all the parties should come that was 2023 today ndi 2026 find out kuti kesi imene ili patipo now nkhani iyi ingokuonesani umboni wooneka ndi maso umboni ogwirika

tangofufuzani zimene ndanenazi mungozunguta nde mundiuze kunena kuti tipange chani pa nkhani ya a george kadzipatike ndi a justice, Ken, a justice um, of appeal madise uh, kungopangira anthu amene kumvesa kumakuvutani kapena mumasankha kusamvetsa nkhani imene ndikukamba ya oyimba oyimba wina aliyense akuyenera azipereka msonkho oyimba wina aliyense amayenera ndipo kuyambira kalekale that shows you mmene ma- MRA athu imapangira behave you know kuli umbava kumene kujako ku MRA that's why they know samazipanga follow zinthu koma tikathana ndi umbava ku MRA zinthu tiyamba kuzitsata bwino uh, ah, amapanganso ma deals ndi ma musicians okubawo okay chifukwa chimene oyimba akuyenera kumaperekera msonkho ndi chonena kunena kuti wina aliyense amayenera kumapereka msonkho msonkho ukapanga eni munthu ngati ukupeza phindu pa chilichonse chimene ukupanga umayenera kuti pa phindu lija uzilipira msonkho chifukwa phindu lija umayenda mu msewu msewu kuti wapanga boma imayenera kupanga boma umakhala kuti unaphunzira mwina sukulu ya, ya primary sukulu ya primary panonso sukulu ya secondary ili for free ndalama zimene zijazo za msonkho zimayenera kumapanga finance zimenezo kuchipatala mankhwala not only iwe even uh, ma- ma fans ako so that's another thing iwe mwina sufunika kupita ku public hospital koma your fans kuti abwere azakuli- azalipire azaonere show yako akuyenera kubwera ali ndi health you know ali ndi moyo wangwiro most of the fans a ma musicians amapita zipatala za boma you know so iwe iweyo ngati u- musician actually kupereka msonkho it's very important for you to sustain the industry komanso china nchonena kuti oyimbawa akugwiritsidwa ntchito ngati ochapira ndalama izi maumboni alipo kungoti sitikufuna kuti tikubalaliseni anthu ambiri mubalalika kuti tikupaseni information zinthu zimene ndimaziwa ineyo ndimakhala mu chipinda mwanga ndikumalira why do i know this thing sometimes it's too too much it's too heavy you know it's too heavy because um, ndi ndi spirit yonena kuti ndi ndi mzimu wonena kuti

cha ma politicians mchitidwe wawo woyimba amene amabera ndalama ma politicians akapititsa kwa ma prophet kuti muchapire mutsukire ndalamazi amati timatcha money laundering cleaning the money Ma- ma- ma- ma prophet aja nso amayuza oyimba so ndi ma prophet akakhala ndi oyimba aja mmangoona inu za pamwamba There's a lot of chaos. Even show ya Onesimus if we are not paying attention if we are not careful show imene ijayo kutakhala kuti kumaklinidwa ndalama kumene kujako you know tsiku lina ndizakuwuzani za loya wina ndi mwana wache how they are cleaning money for criminals tilekeze pompo